Цӏыхум фӏыуэ илъагъу ӏэщӏагъэм щрилажьэм деж и гури и псэри хыхьэу бгъэдохьэ и ӏуэхум. Апхуэдэ бгъэдыхьэкӏэ зиӏэ дэтхэнэми и зэфӏэкӏхэм укӏэлъыплъын, абы щапхъэ трахын папщӏэ цӏыхубэм я пащхьэ къипшэныр игъуэу къыдолъытэ. Апхуэдэу ди нобэрей нэтыныр теухуащ гуузхэм елэжь дохутыр ныбжьыщӏэ, медицинэ щӏэныгъэхэм я кандидат Щомахуэ Руслан. Руслан, дохутыр ӏэщӏагъэр дауэ къыхэпха хъуа?
Илъэсих сыщыхъум щыгъуэ си адэр инфаркт хъуауэ щыта. Илъэс плӏыщӏ ирикъуагъащӏэу арати, мис ар сигу къина. Си си нэгу щӏэтыр мис ауэду си адэ унэм къимыгъэзэжауэ лэжьа нэужь, и ныбжьэгъуам и щыгъын стхьэ къахьыжаурат. Арати, зыми апщыгъуэм ищӏэтэкъымэ, къэкӏуэжыну, къэмыкӏуэжыну. Ди адэри мис ауэду дохутырхьэр сэбэп фӏыуэ хуэхъури, Адэншу сыкъэмынауэ щыта. Арати, абы къыхэкӏыу мис ар сигу къинауэ, мис мыуэду зыгуэркӏэ зыгуэрым сэбэп сыхуэхъуфыну пӏэрэ, мис ауэдабзэу сабий цӏыкӏу гуэрым и адэм е и анэм унэм къагъэзэжын уэду, мис ауэду зыгуэр абы ӏэмал, сэбэп сыхуэхъуфыну пӏэрэ жысӏэри, мис ауэду тезухуауэ щыта.

Абы и ужькӏэ дэнэ уи ӏэщӏагъэм щыхэбгъэхъуар? Сэ седжэху япэ дыдэу нэхъ сызэхъуапсэу щытар, зэрыжаӏэм хуэдэу, кардиохирургие, кардиологие жыхуаӏэращ. Мы Урысей псоми, къапщтэми, дуней псоми щыцӏэрыӏуэу Бакулевский центр жиӏэу Москва дэтщ. Арати, абы иуэ сыхуэхъуапсэт мис абы сыщӏэтӏысхьэну, абы и абы иужь еджапӏэ абыкӏэ пысщэну, ӏэщӏагъэ зэзгъэгъуэтыну. Арати, медицинский факультетыр къэзуха нэужь, а Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии жыхуаӏэм ординатурэ сыкӏуауэ щыта. Кардиологие къыхэсха, ауэ кардиологие, хирургическая кардиологие зэрыжыхуаӏэм ещхьу, ди отделением операцэри псори ящӏу, зэфӏагъэкӏыу, мис ауэду нэхъ тезухуауэ, мис ар нэхъ сигу дыхьу, мис абыкӏэ сыкӏуауэ щыта.
Ординатурэ нэужьым зэрытщӏэщи, аспирантурэми бгъэзэжащ, абыи ущеджащ. Кандидат лэжьыгъэ птха? Нтӏэ, кандидатскэ лэжьыгъэ аспирантурэ ди нэхъыщхьэхэм сыкъагъанэри, кандидатскэ лэжьыгъэ зытеухуа темэ жыхуаӏэри псори къызатри, мис абы селэжьа. Илъэсищкӏэ, илъэсиплӏкӏэ селэжьащ. Ари мис мы минитӏрэ пщыкӏубл гъэм, мис ари защитэ зэрыжыхуаӏэм жаӏэу, мис ар защитэ тщӏыри, ари Алыхьым къыдигъэхъулӏащ, диссертацэри зыдынэгъэсауэ щытщ. Нэхъапэкӏэ зэрыжыпӏащи, аспирантурэ къыщыбухам кандидатскэ лэжьыгъэри птхащ. Сыт уи лэжьыгъэр зытеухуауэ щытар? Си диссертацэ лэжьыгъэр зытеухуар цӏыхухэм зыхахауэ къыщӏэкӏынущ аритмие жыхуаӏэра. Сыт аритмие зиӏысыр? Е цӏыхум и гур нэхъ псынщӏэу къеуэу е нэхъ А щэхуу къеуэ сэ сщӏэрей, мычэзууэ къеуэ мис ауэдэ лӏэужьыгъуэ ӏэджи щыӏэщ аритмие. Абыхэм ящыщу зы щыӏэщ желудочковые аритмии жыхуаӏэ. Ар кӏэщӏу жыпӏэмэ, ӏейуэ шынагъуэщ, цӏыхум дежкӏэ, и узыншагъэм дежкӏи абы ӏэджи къыхэкӏыфынущ, нэхъыбэ дыдэу мис а ажал зыхь цӏыхум жыхуаӏэр мис ар ара къызыхэкӏыр. Аращи, дэ ди лэжьыгъэ зытеухуатэр мис ауэдэ Шынагъуэ ӏуэху къэмыхъун щхьэ, сыт хуэдэ диагностикэ ебгъэкӏуэкӏми, сыт хуэдэ анализ ебгъэкӏуэкӏми, мис ауэдэ сымаджэ нэхъ хьэлъэхэм сэбэп хуэхъуфын ӏэмал гуэр къэдгъуэтын, абы къыхэдгъэкӏын, мис абы делэжьауэ щытащ. Гуузым, феӏэзэм сыт абы щӏэуэ къыхэфхар, сыт къэфхутар? Дэ нэхъыбэу дызэлэжьар, мис мыуэду ӏэмэпсымэщӏэ къыдэкӏахэм щыщ МРТ сердца жари, магниторезонансная томография, гум делэжьу, деплъу, Мис абы цӏыхум сэ сщӏэрэ, е гриппкӏэ сымаджа, е пыхусыху зыгуэр иӏа, абы нэужь псоми ауэдэ къыщыщӏым, ауэ тхьэмахуитӏ-тхьэмахуищ дэкӏа нэужь гумкӏэ еуалӏэу къохъу а узыр. Мис а гумкӏэ еуэлӏа нэужь, мис а воспалением аритмие къыхэкӏыфынущ. Мис дэ дызэлэжьа, мис мыуэду нэхъыбэу ди сымаджэу щытахэр щӏалэгъуалэ защӏэщ. Илъэс щэщӏым ирикъу-иримыкъу мис ауэдэ щӏалэ, ауэ мис ауэдэ аритмие шынагъуэ зиӏэхэращ. Арати, а МРТ жыхуаӏэ ӏэмэпсымэмкӏэ къэтхута зы ӏэмал гуэр, мис а ӏэмалыр абы деплъу делэжьмэ, абы къыхэкӏыу, абы и значениехьэм къыхэкӏыу нэхъ, сэ сщӏэрэ, сымаджэ нэхъ Узыхуэсакъын хуейхэр мис ауэдэкӏэ къэтхутэфыну ӏэмал гуэр къыхэдгъэкӏащ. Атӏэ мис а къэфхута ӏэмалхэр къэвгъэсэбэпу иджыпсту фырилажьэу щыт? Нтӏэ, ди отделение жыпӏэми, а Бакулевский центр псоми ар иджысту ӏейуэ хуабжьу къагъэсэбэп. Абыи сымаджэхэм я дежкӏэ фӏы гуэр къыхухах, мис ауэдурэ нэхъ тэмэму, нэхъ Ухуэсакъыу нэхъ укӏэлъыплъыфын уэду, мис абы ӏэмал ауэдэ фӏыуэ къыхэкӏащ.
Дохутыр ӏэщӏагъэ къыхэзыхахэр еджэным къыдэкӏуэу щылажьэ куэдрэ къохъу. Апхуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэм фӏагъ куэд хэлъщ. Ахэм ящыщщ дохутырхэр лэжьыгъэм нэхъ хуэӏэижь зэрыхъур, щӏэныгъэ яӏэр къагъэсэбэпыфу зэресэр. Нэхъапэкӏэ ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, ди псалъэгъу щӏалэр Мэзкуу дэт Бакулевым и цӏэр зезыхьэ гуузхэм елэжь центр нэхъ цӏэрыӏуэхэм ящыщым щеджащ, Илъэс бжыгъэкӏи абы щылэжьащ. Апхуэдэу, сымаджэ нэхъыбэ здекӏуалӏэ сымаджэщхэм ӏэщӏагъэ, щӏэныгъэ щызрагъэгъуэту ди республикэм къыщагъэзэжым деж куэд и уасэщ. Ординатурэм сыщыщӏэсым и щыгъуэ ар сытым дежкӏи сымаджэм уоӏэзэ. Абы уеджэ къинэмыщӏа сымаджэм уоӏэзэ, япэрауэ, япэ увыпӏэхэм деж дохутыр гуэр къыпщхьэщыту, абы иужь Дзыхь къыпхуащӏа нэужь уезу уолэжь, сымаджэм уолэжь. Аспирантурэм сыщӏэтӏысхьа нэужь занщӏэу лэжьапӏи сыкъащтэ. Арати, аспирантурэми сы, сыщеджэу икӏи сымаджэми селэжьу мис ауэдэу тӏури здэсхьу щытащ. Сыт хуэдэ сымаджэщхэра ущылэжьа Мэзкуу?
Мэзкуу сыздэлэжьа и нэхъыбэу мис а Бакулевский центращ, абы илъэсих сыщылэжьащ. Абы къинэмыщӏыжа Газпромым и зы къудамэу Газпром-Трансгаз-Москва жери клиникэ щыӏэщи, абыхэм я поликлиникэ, псори Европэ, европейская часть России жыхуаӏэм щыщ я газовик сымаджэу хъуам делэжьу щытащ. Сэ сщӏэрэ зыгуэр гумкӏэ операцие хуеймэ, сэ сщӏэрэ гъуэщӏ нэгъуэщӏ ӏэмал зыгуэр схуеймэ, мис абыхэмкӏэ распределять зэрыжаӏэм уэду тщӏыурэ, клиникэ сытхьэмкӏэ дгъакӏуурэ, мис ауэду сымаджэхэми делэжьу щытащ. Апхуэдэу лэжьыгъэ ӏэнатӏэ хъарзынэ уӏуту, Ехъулӏэныгъэхэри уиӏэу республикэм къэбгъэзэжыну дауэ утегушхуа? Ну, сэ сытхэм дежи кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым къэзгъэзэжыну сытым дежкӏи си мурад, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, зэ дэ адыгэм зэрыжаӏэм уэду, Дуней псо къыщыкӏухьи уи унэ ихьэж жаӏэ. А псалъэжьым мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Абы къинэмыщӏыжа, сэ сыкъуэ закъуэу сщытщи, си адэ-анэми ныбжь иӏэщи, А нэхъыжьым укӏэлъыплъын хуейщ, нэхъыжьым мис ауэду ауэдиз къару къыпхилъхьауэ, ар дэ зыгуэркӏэ къэдгъэпэжыжын хуейщи, мис ауэду къэзгъэзэжын хуей хъуащ. А етӏуанэрауэ сэ къызэрыслъытэмкӏэ, дэтхэнэ къалэми къалэ ину ар щрет, къалэ цӏыкӏуу ар щрет, нэхъ Иужь дыдэу къахута ӏэмалхэр сымаджэм бгъэдэплъхьэфын хуейуэ щытын хуейщ. Дэ ди цӏыхубэр, дэ ди лъэпкъыхьэр зыкӏи абыкӏэ нэхъ ӏейкъыми, сэ сызэригугъэмкӏэ, мис ауэдэу сэ абы зыгуэр хэслъхьэфмэ, дэӏэпыкъуныгъэ гуэр хэслъхьэфмэ, ар сэ си гуапэ хъунущ, жысӏэри абы щхьэкӏи къэзгъэзэжащ. Зэрыпщӏэщи, щӏалэгъуалэр и нэхъыбэу къагъэзэжыным нэхъ щытемыгушхуэр къохъу, апхуэдэу лэжьапӏэ ягъуэткъым. Лэжьыгъэ къэбгъуэтыным куэдрэ гугъу удехьа?
Ари хэлъщ, а кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, псалъэм папщӏэ лэжьыгъэри зэпэубыдауэ сыту щытщ, ауэ сэ къызэрыслъытэмкӏэ, зы щӏыпӏэкӏэ пхуэмыхъуамэ, нэгъуэщӏ ӏэмал къэбгъуэтын хуейщ. Зыгуэркӏэ зы лъэныкъуэкӏэ мыхъуамэ, адрей лъэныкъуэ, сэ сщӏэрэ, аудри зыгуэр къуэкӏыпӏэ Алыхьым къуетри, мис ауэдурэ тӏэкӏу нэхъ тепкъузу щытын хуейщ, уи Сэ сщӏэрэ, уи псалъэ, уи гупсысэ пхырыбгъэкӏын ущытыфу щытын хуейщ мис ауэдэу. Аращи, уэ езыр уи ӏэщӏагъэ тэмэммэ, узэрылажьэ мыӏеймэ, сэ къызэрыслъытэмкӏэ лэжьыгъи бгъуэтынущ, сымаджи бгъуэтынущ, абы къыпыкӏуэ, сэ сщӏэрэ, улахуи къэбгъуэтыну къызолъытэ сэ. Ди щӏалэгъуалэ къалэшхуэхэм кӏуэу я ӏэщӏагъэм хэзыгъахъуэм, абдеж щӏэныгъэ зэзыгъэгъуэтхэм республикэм къагъэзэжу мыбдей щылажьэм нэхъыфӏу къэплъытэрэ?
Дэтхэнэ зы цӏыхуми ехьэлӏауэ жыпӏын хуейми гугъущ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, дэтхэнэ цӏыхуми и обстоятельствэр жыхуаӏэхэр зыщхьэщедз. Хэти къигъэзэжамэ нэхъ къещтэ, хэти къэнамэ нэхъ къещтэ. Ауэ абы и нэхъыбэу езы щӏалэгъуалэраӏым ар, зэрыжыхуаӏэм ящхьу зи проблемэр. Ай, нэхъыбэу зэгупсысын хуейр, мис мы Къэбэрдей-Балъкъэрым ди нэхъыщхьэхьэращ, ди ӏэтащхьэхьэращ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, щӏалэгъуалэри хэт бын унагъуэщ, хэт и адэ-анэм ныбжь яӏэ, ахэр, мис ауэду, зы улахуэ гуэр къалэжьын хуей, зыгуэр унагъуэ япӏын хуейщи, щӏалэгъуалэри щӏыдэкӏ и нэхъыбэ лэжьыгъэ зэрамыгъуэтра, я унагъуэ я зэрамыгъэпсэуфын ӏэмал ямыгъуэтуращи, мис абы и нэхъыбэу зэплъын хуейр ди нэхъыщхьэхьэрауэ къызолъытэ. Мис ди нэхъыщхьэхэр мис ауэдэу зэрыжаӏэмкӏэ заинтересованэу щытыну щытмэ, щӏалэгъуалэри къагъэзэжынущ. ӏэщӏагъэ яӏэмэ, ӏэмал яӏэмэ, мыукӏыту я унагъуэ, я бын унагъуэ ягъэшхэжыфу псэууэ щытыфмэ, сэ си фӏэщ хъум, мис ауэдэу Москва, Петербург куэд ӏей къыдэнэну. Уеблэмэ, ар ди гупсысэкӏыу щытын хуейщ ди нэхъыщхьэм. Сэ арауэ къызолъытэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мис ауэдэу центр Куэдым, кардиологиекӏи къапщтэмэ, сэ сщӏэрэ онкологиемкӏи а нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэмкӏи къапщтэмэ, ӏейуэ я ӏэщӏагъэр бэлыхьу зрагъэпэщауэ, цӏыху куэд щыӏэщ, ахьэ псори дэ мис муэду дегупсысу, ӏэмал гуэр дгъуэту щытатэмэ, мис ахэр къедгъэгъэзэжатэмэ, ди медицинэм и качество, уровень жыхуаӏэри нэхъ лъагэ хъунут.
Ди республикэм икӏауэ къалэшхуэхэм щеджэ, щылажьэ щӏалэгъуалэм я ехъулӏэныгъэхэм дауикӏ щыкӏэлъоплъ мыбдеж. Ахэм я зэфӏэкӏым щыгъуазэ защӏу, я ехъулӏэныгъэхэм щыгуфӏыкӏыу щыщытыни хуейщ. Руслан хуэдэ щӏалэгъуалэхэм нэхъыбэу республикэм къагъэзэжрэ ябгъэдэлъ щӏэныгъэмкӏэ я лэжьэгъухэм дэгуашэу щытмэ, ди медицинэри куэдкӏэ нэхъ ефӏэкӏуэну къыщӏэкӏынщ.
Шомахуэ Руслан теухуауэ мы дыздэщыӏэ учреждением илъэс хъуауэ зэгъусэу къапщтэмэ дыздолажьэр. Дызэгъусэуи дыкъэуващ. Абы ипэкӏи зыхэтхауэ цӏэрыӏуэу апхуэдэу щытт, гум теухуауэ узхэр игъэхъужу. Щӏалэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыкӏуэжыр ӏейуэ ди гуапэ хъуащ. Цӏыху губзыгъэщ, цӏыху зэтетщ. И ӏэщӏагъэм, и щӏэныгъэм теухуауэ цӏыху хэзыщӏыкӏщ. Апхуэдэ мы ди республикэм куэду диӏэну дыхуейт, специалист куэд мис апхуэдэу къэкӏуэжрэ мис мыбдеж дауэ зэгъусэу къыддэлэжьэну ди гуапэ ӏейт. Езы Руслан теухуауэ уей цӏыху зэтетым, цӏыху гъэсам, фӏыуэ тыншуи дыздолажьэм, цӏыху хэзыщӏыкӏыу щыдэлажьэм дей сыкъарэ сыкъэпщау къэплъагъунущ, къэпщӏэнущ, тыншуи уздэлэжьэнущ. Сымаджэхьэми куэдрэ. И дей къакӏуэ зызыгъэхъужхэм ӏейу щытхъу иӏэу апхуэдэ цӏыхухэщ. Ди гуапэщ апхуэдэ щӏалэ, апхуэдэ специалист мы ди республикэм, мы ди къэралым къызэрынэр, зи ауэдэу къызэрыкӏуэжу и ӏэщӏагъэр зыгъэбагъуэ, цӏыхум езыгъасэ, езыгъэлъагъу. Щомахуэ Руслан дей ӏэджи дымылъэгъуа Къыдегъащӏэ, дегъэлъагъу, и лэжьэкӏэм теухуауи фӏы фӏэкӏа схужыӏэнукъым. Убгъэдыхьэрэ, Руслан, еплъыт, мис мыбде, ди лэжьыгъэм теухуам хуэдэ вопрос щыӏэти, дауэ нэхъ уэ уеплърэ, щыжытӏэм де димыгугъэххэу дыдэу къыдэӏэпыкъуу апхуэдэ.
Дохутыр ӏэщӏагъэр къыхэзыхахэм илъэс къэс я щӏэныгъэм хагъэхъуэн хуейщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ӏэмалыщӏэ къежьэхэм, хущхъуэщӏэхэм щыгъуазэу, ахэр къагъэсэбэпыфу щытмэ, сымаджэхэм сэбэп нэхъ яхуэхъуфынущ. Ди псэлъэгъум гу зэрылъыттащи, еджапӏэ къиуха щхьэкӏэ, къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр иригъэкӏуэкӏын къигъэнакъым. Езым и зэфӏэкӏхэри утыку зэрырихьэн, адрейхэм я ехъулӏэныгъэхэми щыгъуазэ зэрызищӏын иужь итщ. Апхуэдэу, иджыблагъэ Руслан и къэхутэныгъэхэм щыхэплъащ гу узхэм елэжь дохутырхэм я Урысейпсо конгрессым икӏи абы япэ увыпӏэр къыщыхуагъэфэщащ.
Илъэс къэс Урысей псом я кардиологическое сообщество жыхуаӏэм конгресс ирегъэкӏуэкӏ. Илъэс къэс дэтхэнэ мо нэхъ кардиолог нэхъ цӏэрыӏуэ, нэхъ лъэщ, дэтхэнэ профессор, академикхэр зэхуосри, иужь дыдэу дуней псом къыдагъэкӏа кардиологиемкӏэ сэ сщӏэрэ хъыбарыщӏэхэр, исследованиещӏэхэм я абыхэм топсэлъыхьэ. А конгрессым и кӏуэцӏым и ирагъэкӏуэкӏ Всероссийский конкурс молодых ученых жыхуаӏэр. Абы илъэс щэщӏрэ тхурэ уримыкъуамэ, уи лэжьыгъэ абыкӏэ епт хъунущ, цӏыхухэр нэхъыжьхэр, мис а академик, профессорхэм арэзы къэхъумэ, устный доклад жари мис ауэду уи лэжьыгъэм теухуауэ утепсэлъыхьыфынущ. Абы къыхэкӏыу конкурс ирагъэкӏуэкӏ щӏалэгъуалэм я лэжьыгъэм къыхахыу. Мы гъэм мис ауэдэу ди гуапэ хъуащ Урысей псом лэжьыгъий къыхахауращ, арати дыдер абы хэхуащ. Мис мыуэдэу сентябрым и кӏыхьэм дей мис ауэдэу дыкӏуэри, ди диссертацием и къэтхута зыгуэрхэм мис ауэдэу доклад тщӏри, Мис ди гуапэ ӏейуэ хъуащ ди лэжьыгъэр, ауэдэу ягъэбелджылащ, япэ увыпӏэри иратащ. Мис ари диссертацием дызэлэжьа аритмиям теухуащ лэжьыгъэри, мис мы, мис ауэдэу щӏалэгъуалэм и нэхъыбэу, и ныбжь ауэдэу куэд иримыкъуауэ, ауэ мис ауэдэ аритмие шынагъуэ зиӏэ, мис абы зы ӏей къыхэкӏынум теухуауэ, мис ахэр зыгуэрхэ къэтхута, мис ауэдэу нэхъ ткӏийуэ, нэхъ нэхъ ухуэсакъун хуейуэ, мис ауэдэу узэлэжьыфын ӏэмалхэр.
Къызэрыплъытэмкӏэ, иджыпсту гуузыр къызэуз цӏыхум я ныбжьыр нэхъ мащӏэ хъуащ. Нэхъ мащӏэ хъуащ. Ар къызыхэкӏыу сэ къызэрыслъытэмкӏэ, ди дуней псэукӏэми зихъуэжащ. Иджысту и нэхъыбэу цӏыхухэм я Дуней тетыкӏэр я къэкӏухьыну сэ сщӏэрэ мащӏэщ, я нэхъыбэу цӏыхухэм а сидячий образ жизни жыхуаӏэр мис ауэдэу щытщ, и нэхъыбэу цӏыхухэм етӏанэ шхыныри узыншэу щыткъым а иджыстурей шхыныр. Аращи, абы уз ӏэджи къыхокӏ, кӏэщӏу жыпӏэми, мис а гум теухуа узхэри нэхъ щӏалэ хъуащ абы къыхэкӏыу.
Абы упэлъэщыну, ахэм цӏыхубэм я узыншагъэр нэхъ зэтеувэну, сщӏэрэ, гууз зиӏэхэр нэхъ мащӏэ хъуну сыт хуэдэ хэкӏыпӏэ уолъагъу? Сэ къызэрыслъытэмкӏэ, дэтхэнэ гуузми къапщтэмэ, мащӏэ, и закъуэтӏакъуэ абы хэтыр ӏэмал иӏэщ, мис ар къэмыхъун хуэдэу узэлэжьыну ӏэмал гуэрхэр. Сэ къызэрыслъытэмкӏэ, и нэхъыбэу цӏыхухэм тыншу, зыуи мис ауэдэу мыхьэнэ ирамыт ӏэмалхэра уи узыншагъэр нэхъыфӏ зыщӏыфынури? Сэ сщӏэрэ, цӏыхум тутын емыфу, и шхыныр тэмэму, нэхъыбэу зекӏуу, мис ауэдэ ӏэмалхэм узыншагъэ къыхокӏ. Ауэ иджысту цӏыхухэм я гугъэщ, псалъэм папщӏэ операцие хуащӏамэ, сэ сщӏэрэ гум шунтирование ящӏ, ӏэкӏэ операцие сыту щыӏэщи, мис ауэдэ ящӏамэ, цӏыхухэм къалъытэ я ӏуэхур зэфӏэкӏауэ, нэгъэсауэ, я узыншагъэр нэгъэса хъуауэ. Ауэ ар аракъымэ, апхуэдэу щыткъымэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, а ар къызыхэкӏар а операцием ихъуэжкъымэ. Ар къызыхэкӏар зыхъуэжыр цӏыхур тэмэму Узыншэу дунейм тетыныращ. А узыншагъэр уиӏэн щхьэ, мис ауэдэ ӏуэху мыхьэнэ зэрамытхэра а нэхъапэр. Зэрыжыпӏэмкӏэ, цӏыхум и дунейтетыкӏэр ихъуэжмэ, цӏыхум и дунейтетыкӏэм кӏэлъыплъмэ, абы и узыншагъэри нэхъ зэтригъэувэжынущ, ара? Нтӏэ, нтӏэ.
Мис ауэдэу номыгъэсу, мис а нэхъ Шынагъуэ ӏуэхухэм номыгъэсу ӏэмал ӏэджи щыӏэщ, мис абы номыгъэсу узыншагъэ пхъумэну. Ди псалъэмакъым ипэ зэрыжыпӏащи, еджапӏэм щыщӏэтӏысхьам, ординатурэм ущыкӏуам уэ къыхэпхар операционнэ хирургие жыпӏакъым? Арат нэхъыбэу, нэхъ япэу зытезыхуар кардиохирургие, мис ауэдэ операцие сыт щӏыну? Ауэ тӏэкӏу сегупсысыжри абы я гъуэгу кӏыхьщ. Аращи, илъэс Плӏыщӏрэ тхурэ илъэс мис ауэдиз ухъуа нэужь уэ езыр операцие сыт хуиту щащӏыну сытынри ар тӏэкӏу гъуэгу нэхъ кӏыхьщ. Аращи, абы къыхэкӏыу кардиологие къыхэсха. Ауэ кардиологием и мызакъуэу функциональная диагностика жыхуаӏэри псори мис ар зыфӏыдогъэкӏыф, мис а электрокардиограммэ, УЗИ, гум и УЗИ, эхокардиографие жыхуаӏэр сэ сщӏэрэ мис ауэдэу Зыгуэр цӏыхум под нагрузкой тредмилл тест жари мис ахьэ сэ сщӏэрэ чреспищеводнэ УЗИ ахьэ псори а ӏэмалхэр а ӏэщӏагъэ зэдгъэпэщауэ мис абы делэжьу щытщ диагностикэ и цӏыхур псалъэм папщӏэ операцие хуейуэ къыхэбгъэкӏамэ абы операцие дгъакӏуэу мис ара дэ ди лэжьыгъэ и нэхъыбэу зытеухуар.
Операцэм хуэмыкӏуэну узым и къежьапӏэм де къыщыфхутэфу, сэ сщӏэрэ, операцэм нэмысыну зыгуэркӏэ фыдэӏэпыкъуфу щыт? Нтӏэ, иджысту, мис, мы Къэбэрдей-Балъкъэрым къэдгъэзэжа нэужь ара и нэхъапэу дызэлэжьыр? Иджысту первичное звено жари иуэ ягъэбелджылэ ар. Ар поликлиникэхэм дохутырхьэра зи лэжьыгъэр, зи ӏэщӏагъэр, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, поликлиникэм цӏыхур И нэхъыбэм къакӏуэр мис ауэдэу иджыри уз хьэлъэ зимыӏэра? Ауэ цӏыхури езыр зыкӏэлъыплъыжу щытын хуейщ, химыгъэтӏасэу и узыр. Сэ сщӏэрэ зыгуэр къеузмэ, зыгуэр и узыншагъэм игу иримыхьмэ, ар химыгъэтӏасэу, куэдрэ имыжьу, занщӏэу дохутырым и дей кӏуэн хуейщ. Мис ар дэ иджысту ди лэжьыгъэращ, мис ауэдэу нэхъ шынагъуэ къызыхэкӏыфыным. Къэдгъуэту, къэтхуту, мис абы нэдмыгъэсын щхьа, зыгуэр хущхъуэ етхьэлӏу, а мис а диагностикэхьэри къыддэӏэпыкъуу, мис ауэдэу абы нэдмыгъэсын уэду, цӏыхухэм деӏэзэну сытыну, мис ара дэ и нэхъыбэу ди лэжьыгъэ иджысту зытеухуар. Зэрыжыпӏащи, дохутыр ӏэщӏагъэу щызэбгъэгъуэтам дей, седжэн сухащ жыпӏэу укъызэтеувыӏэ хъунукъым. Адэкӏэ уи ӏэщӏагъэм зэрыхэбгъэхъуэн иужь уит. Сыт хуэдэ ӏэмалхэр къэбгъэсэбэпрэ?
Мы ди медицинскэ ӏэщӏагъэм и Нэхъыбэу, илъэс къэс, уеблэмэ мазэ, мазитӏ къэс исследование щӏэ къыдокӏ. Зыгуэр къахутэ. Мис ахэм ущымыгъуазэу щытмэ, сымаджэхэми фӏыуэ уеӏэзэфынукъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, нобэ хущхъуэ гуэр къахутамэ, мис ар епхьэлӏурэ, пщэдей нэхъ хущхъуэ лъэщ нэхъыфӏ, нэхъ сымаджэм узэрыхуэсакъуэфын хущхъуэ къахутэ. Аращи, уэ уи сымаджэм япэрей хущхъуэ епту щытмэ, модрей дохутыр нэхъ ӏэзэм адрей сымаджэм нэхъ хущхъуэщӏэ ириту щытмэ, уэ уи сымаджэр, зэрыжысӏэнур дауэдэкӏи, мис ауэдэу къонэ. Нэхъ ӏэмалыфӏ игъуэтын пэтрэ, ауэ уэ уи щӏэныгъэм ар зэрыбгъэдэмылъым щхьэ, мис ауэду ар номыгъэсыф уи дежкӏэ. Сэ зэрыслъытэмкӏэ, мис а чэнджэщ жыпӏати, щӏалэгъуалэм дэтхуэнэ чэнджэщ ептын? Мис мы инджылыбзэ жыхуаӏэр фӏыуэ нэгъэсауэ щӏэн хуейщ. Мис ар япэ дыдэу адэ-анэхьэми, мис щӏалэгъуалэр едгъэджарэт-ӏэн, инджылыбзэ фӏыуэ ящӏарэт жаӏэу, мис абыи тракъузу траухуэу щытын хуейщ. Дуней псом къыщыхъур инджылыбзэкӏэ зэрадзэкӏ. Аращи, инджылыбзэ пщӏэмэ, Интернетыр иджысту псори зыӏухауэ щытщи, дэтхэнэ исследовательнэ, дэтхэнэ хущхъуэщӏэ къахута стами, абыхэм псоми ущыгъуазэу щытыфынущ. Дэ зэрытлъэкӏкӏэ, илъэс къэс Европейский конгресс кардиологов жари щокӏуэкӏ, илъэс къэс нэгъуэщӏ къалэ гуэр Европэм дей. Урысей конгресс кардиологов илъэс къэс щокӏуэкӏ Урысейм, е Москва, е Питер, сэ сщӏэрэ, нэгъуэщӏ къалэхэм. Аращи, зэрытлъэкӏкӏэ зэи къэдгъанэм абы дыкӏуэн. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мис ауэдэу абы псори нэхъ щӏэуэ къахутауэ, мис ауэдэу утыкум иралъхьэри, ар уэ абы ущыгъуазэу ущытмэ, уи сымаджэми абы ифӏ къыпыкӏуэну, ифӏ къыхудэкӏыну нэхъыфӏу уеӏэзэфынущ. Руслан, илъэс куэд хъуауэ уримылажьэми, ауэ гукъынэж пщыхъуауэ, сыт хуэдэ сымаджэхэм урихьэлӏа? Сэбэп сахуэхъуфыну пӏэрэ, сахуэмыхъуфыну пӏэрэ жаӏэу утешыныхьу, дауэ зыхуэхъужа итӏанэ ӏуэхум?
Ӏэджэ гъэщӏэгъуэни дегъэлъагъу, псалъэм папщӏэ, тхылъхьэм фӏэкӏа ущемыджауэ. Сэ сщӏэрэ, мис ауэдэ зэи слъагъуну пӏэрэ, мы сыпсэуху, сылэжьэху слъагъуну пӏэрэ жыпӏэу мис ауэдэ клинический случай жыхуаӏэхьэр зэи уримыхьэлӏэну уи гугъэу мис ауэдуи зытӏущ къытхуэзауэ щыта. Зыр. Мис ауэдэу порок сердца жыхуаӏэм гъэщӏэгъуэн гуэру аневризма синуса Вальсальвы жари йоджэ, мис ар гъэщӏэгъуэн ӏийуэ мис ауэдэу къэтхутауэ щыта. Абы ехьэлӏауэ тхыгъи къыдэдгъэкӏа, журнал, медицинский журнал жыхуаӏэхьэмкӏэ едгъэхьурэ. Ар ӏийуэ нэхъ ди гуапэ хъуар Урысейм къинэмыщӏа, мис а Америкэ, Европэ сытхьэм мис ауэдэу ягъэбелджылауэ, ягъэщӏэгъуауэ Яфӏэгъэщӏэгъуэнауэ мис ар абыи тепсэлъыхьауэ щыта. Конгресс сытхьэми мис ауэдэу абы теухуауэ выступление сыти диӏа. Мис ауэдэ гъэщӏэгъуэнхьэр куэдрэ ди гум къонэ. Ауэ и нэхъыбэу сэ зытепсэлъыхьыну сыхуейр мис мы ди сымаджэхэм сыт къомыхутами, нэхъапэ дыдэу сэ къэслъытэр ӏуэхуу нэгъэсын хуейуэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, диагноз цӏыхум хуэбгъэувар ар ӏуэхущхьэщ, ӏуэхутхьэбзэшхуэщ, ауэ абыкӏэ къыщыувыӏэн хуейкъым. Мис, дэри зэрытлъэкӏкӏэ, мис а Москва дызэрылэжьам къыхэкӏыу, сэ сщӏэрэ Санкт-Петербург ныбжьэгъуи згуэхьэ сыт диӏэщи, ӏуэхуу нэдгъэсыну сытым дежи дыхэтщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, сымаджэм и диагнозыр бгъэувыну, сэ сщӏэрэ операцэ ухуэныкъуэ, зыгуэ хуэныкъуэ, нэхъ специализированный центр жыхуаӏэм дежкӏэ я ӏэмалхьэр нэхъ лъэщу сыту щытмэ, мис ауэду дадогурыӏуэри, ӏуэху нэдгъэсын щхьэ мис ауэду сымаджэхьэ догъакӏуэ. Ар сытым дежкӏи угузавэу сыту щытщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, къигъэзэжыну, къимыгъэзэжыну, уз ӏэджи щыӏэщ, уз хьэлъи щыӏэщ, мис ауэду операцэхьэри гугъуу. Ауэ зэрыхъукӏэ, нэхъыфӏ дыдэхьэм я дей дгъэкӏуэну дыхэтщи, результатхьэри зэрыжаӏэм уэду ӏейкъыми, мис абыкӏэ дрогуфӏэ, дрогушхуэ, мис ауэду цӏыхум сэбэп дыхуэхъуфауэ. Ар щӏыпӏэ кӏуа нэужь, къигъэзэжу,

Дохутырым дзыхь къыхуащӏыным елъытащ абы и ӏуэху бгъэдыхьэкӏэм, узыфэхэр къызэрихутэфым, и лэжьэгъухэм зэрыхэтым. Адыгэхэм псом хуэмыдэу гулъытэшхуэ хуащӏ зыхыхьэ гупым къыхужаӏэм, къазэрыхущытым. Нобэ дызытепсэлъыхь Щомахуэ Руслан и щытхъу псалъэ куэд зэхэтхащ и лэжьэгъухэм я мызакъуэу, сэбэп зыхуэхъуа сымаджэхэми къабгъэдэкӏыу.
Руслан мы поликлиникэм илъэс мэхъури къыддолажьэ. Сэ зэрысцӏыхумкӏэ, Руслан щӏалэ пэжу, щӏалэ гулъытэ зиӏэу, дохутыр щӏэныгъэшхуэ зиӏэу ахуэдущ зэрысцӏыхур. Сымаджэм нэсу гулъытэ хуищӏу, и узым теухуауэ нэхъ кууэ абы зэрегупсысыным И щӏэныгъэм зэрыхигъэхъуэным яужь иту ахуэдэ дохутырущ зэрысцӏыхур. Гулъытэ зиӏэ щӏалэщ, сыткӏэ убгъэдэмыхьэми, сэбэп къызэрыпхуэхъун яужь иту цӏыху гъэсауэ ахуэдущ зэрыжысӏэфынур. Зэкъым, тӏоӏым сымаджэ абы дей къэкӏуауэ, скорый помощькӏэ жыхуаӏэм хуэдэу, экстренэу ахуэдэ сымаджэ ирихьэлӏауэ И кӏэм нэсу сымаджэр сымаджэщым нэсыхукӏэ абы гулъытэ хуищӏу, абы и ӏуэхур тэмэм зэрыхъун яужь иту ахуэдущ Руслан сымаджэм зэрыбгъэдэтыр. Цӏыхур щысымаджэм дей и зы уз гуэркӏэ къэкӏуа щхьэкӏэ цӏыхум узыфэ бгъэдэтым псоми гулъытэ хуищӏу ахуэдэщ Руслан. ӏейуэ цӏыху гъэса, цӏыху тэмэм, гущӏэгъу иӏэу, Цӏыхугъэ, напэ, адыгагъэ иӏэу мис ауэдэ цӏыхущ. ӏейуэ сымаджэхьэм хуосакъ, псори зыхуей хуигъазэу, цӏыхухьэр имыгъэтхьэусыхыу, цӏыху къакӏуэхьэр арэзыуэ егъэкӏуэж, ӏейуэ йогугъ, и лэжьыгъэр ещӏэ, и лэжьыгъэм хегъахъуэ. Нэсри къэсыжауэ цӏыхущ, илъэс хъуауэ щолажьэри, и псалъэ жагъуэ зыхэтхаӏым, Ейуэ, нэсри къэсыжауэ, адыгэ щӏалэщ кӏэщӏу жыпӏэмэ, республикэр иригушхуэ хъуну мыс апхуэдэ щӏалэщ, мыс апхуэдэ дохтырщ.
Ди нобэрей псылъэгъум ущедаӏуэкӏэ, гу лъымытэу къанэкъым. Абы къыхиха и ӏэщӏагъэр игуми и псэми зэрыдыхьэу. Абы къыщынэмыщӏа, щӏэныгъэ бгъэдэлъыр ди пащхьэ дахэу кърилъхьэфащ.

Ар псори ди адэ-анэм и фӏыгъуэщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, унэм, унагъуэм, сабийм адыгэбзэкӏэ епсалъэмэ, адыгэбзэ зэи щымыхъупщэжыну къысщохъу сэ. Унагъуэм адыгэбзэ илъащ, си адэ-анэри адыгэбзэкӏэ къызэпсэлъащ, уеблэмэ си анэри адыгэбзэмкӏэ егъэджакӏуэщи, абы зыри ӏэмал щыӏэтэм адыгэбзэ умыщӏэн, адыгэбзэкӏэ умыпсэлъэн. Си ныбжьэгъухэми гушыӏэ гуэри къыхэслъхьэнщи, си ныбжьэгъухэми я сабийхьэм адыгэбзэкӏэ йопсалъэхьэри, мис ауэдэу куэдыр иджысту, сэ сщӏэрэ, садик сыт зыгуэрым къикӏыжмэ, урысыбзэкӏэ къокӏуэжри йопсалъэ я адэ-анэм. Арати, си ныбжьэгъу гуэрым мыуэдэ ӏэмал къигъуэта. Урысыбзэкӏэ и сабийр къепсалъэмэ, сэ къызгурыӏуэм, жиӏэу зыри хуищӏэтэм. Арати, сэ, сэ сщӏэрэ, ӏэфӏыкӏэ гуэр сыхуей, сэ парк сыкӏуэну сыхуей сыт жиӏэмэ, урысыбзэкӏэ щыжриӏэм дей къызгурыӏуэкъым, жи, къызгурыӏуэкъым жиӏэт. Арати, адыгэбзэкӏэ жиӏа нэужь къыхуищӏэт и сабийм. Арати, хуейми хуэмейми, мис ауэдэу адыгэбзэкӏэ нэгъуэщӏ ӏэмал имыӏэу сабийри псалъэу унагъуэм ипсэлъыхьу хъуащ. Аращи, мис ар псори Зэрыжыпӏэщи, унагъуэ къызыхэкӏыр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, урысыбзэ зыри ӏэмал щыӏэкъым урысыбзэ имыщӏэну, Урысейм цӏыхуу щыпсэумэ, ар зыщӏыпӏи кӏуэнукъым, ар жыжьи кӏуэнукъым. Ауэ дэ ди адыгэбзэр бзэ гугъущи, адрейхэм еплъыту щытмэ, сабийм ӏурымылъхьэмэ, цӏыкӏуху. Акӏэ гугъу ӏей хъуну ар абы зригъэпэщыжыну ищӏэжыну.
Дауикӏ, унагъуэм нэхъыжьхэм я чэнджэщ, нэхъыжьхэм я псалъэ ущий. Дауэ щымытми зыгуэр уигу къонэ. Мис, уи гъащӏэ гъуэгур къыхэпхыным сэ сщӏэрэ? Уи дуней тетыкӏэм зихъуэжыным е иубзыхуным ехьэлӏауэ апхуэдэ сыт хуэдэ нэхъыжь псалъэ уигу къина?
И нэхъыбэу сэ, мис ауэдэу А Москва жыхуаӏэр Мэзкуумкӏэу сыкӏуэн седжэн сытым нэхъыбэу ар сытезыгъэгушхуар си адэращ. Сытым дежи мис ауэдэу къыздиӏыгъыу щыта. Япэм иуэ куэдрэ къызжиӏа, егупсыс, доктор ӏэщӏагъэ гугъущ, фӏыуэ егупсыс пхулъэкӏыну, пхузэфӏэкӏыну. Мис абы фӏыуэ егупсыс жиӏэу япэ куэдрэ ущие къызита. Арати ар къыхэсха нэужь зы махуэ дэкӏам мис ауэдэу къыздимыӏыгъыу, сытригъэгушхуэу. Укъимыкӏуэт уэ, жиӏэу. Мис ауэдэурэ ди адэм и чэнджэщхьэ куэдрэ сигу къинауэ, мис абы дытету гъуэгум дрикӏуэращ. Гъащӏэ гъуэгуанэм узрихьэлӏэ цӏыхухэм сыт хуэдэ хьэл-щэн яхэлъын хуейуэ нэхъапэу къэплъытэрэ, сыт хуэдэр яхэмылъым нэхъ тэмэм? Сэ сызэрыдоктор ӏэщӏагъэм щхьэ сымаджэхэм куэду сыдолажьэри, нэхъыбэу сэ къыхэзгъэщыну сызыхуей зы хьэл-щэныр, нэхъ си гуапэу щытыр, Ныбжь зиӏэ, си сымаджэхэм, сэ сщӏэрэ, мис ауэдэ жьыщхьэ махуэу зыхужаӏэ сымаджэхэм и нэхъыбэу сэ нэхъ си гуапэу щытыр къемыпэзэзэхыу щыщытым деж. Мис ауэдэ цӏыхур ныбжьи иӏэу, губзыгъагъи хэлъу, хьэл-щэн дахи яӏэу, мис а япэрей зэманым зэрыщытам хуэдэу, мис ауэдэхьэм ӏейуэ сыдэк си гуапэ сапсэлъэн. Гъащӏэм хуэгуфӏу, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, уз куэд Къеуэлӏами, сытами, мис ауэдэу езыр цӏыху гуапэу, къемыпэзэзэхыу зэрыжысӏам уэду, гъащӏэм хуэгуфӏу, мис ауэдэ щыт нэхъыжьхэм куэду ӏейуэ уагъэгуфӏэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мис ауэдэ проблемэ жаӏэ куэд яӏэ пэтрэ, мис ауэдэу къызэрынэфар, мис ауэдэу цӏыхухэм ехъуэхъу, нэхъыщӏэ цӏыкӏухэм ехъуэхъу, мис ауэдэу щапхъуэ яхуэхъуфу, мис ауэдэ нэхъыжьым, Ӏейуэ сыдэуэршэрыну сэ сщӏэ, мис ауэдэу зыгуэркӏэ сэбэп сахуэхъуфыну ӏей дыду си гуапэ. Псом хуэмыдэу мис иджырей щӏалэгъуалэм сыт хуэдэ хьэл яхэлъу нэхъ уигу иримыхьу, нэхъ зыханамэ, нэхъ темытамэ нэхъ тэмэму къэплъытэрэ? Сэ къызэрыслъытэр цӏыхум я зэмыгурыӏуэныгъэр нэхъыбэу къызыхэкӏыр, езым я щхьэ ирамыпэсыну, нэгъуэщӏ цӏыхум я щхьэ ирапэс. Мис ауэдэ дэтхэнэ зы цӏыхуми езым и щхьэ Си щхьэ езгъэпэсыфынут, жиӏэу егупсысауэ щытатэмэ, ӏуэхури дахэ, ӏуэхури гъащӏэри дахэ хъуну къызолъытэ хъуну щытмэ, сэ мыбы. Щӏалэгъуалэ иджыпсту дохутыр ӏэщӏагъэ къыхэзыххэм сыт хуэдэ чэнджэщкӏэ захуэбгъэзэн? Сэ чэнджэщу щӏалэгъуалэм естыну сызыхуейр и нэхъыбэу зыщ, шыӏэныгъэ зыхэвгъэлъ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, а гъуэгур кӏыхьщ. Гъуэгур кӏыхьщи, ӏейуэ уегугъун хуейщ. Япэрауэ, ӏэпэдэгъэлэл умыщӏу сэ сщӏэрэ, мис а медицинский факультетым ущеджэм дей, мы предметым сыхуеинукъым, мыбы сыхуеинущ жыпӏэу ауэдэу къэбгъанэ хъунукъым, зыхэбгъэжу пщӏы хъунукъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, дохутыру ущылажьэм дей псори къыпщхьэпэжынущ. Уэ уи ӏэщӏагъэм фӏэкӏ умыщӏу ауэдэу дохутыр нэгъэса ухъунукъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, сымаджэр Зы цӏыхуу щытщ, абы уз ӏэджи иӏэнкӏи мэхъу, уз ӏэджи къеуэлӏэнкӏи мэхъури, уэ ууейр зыхэбгъэкӏа нэужь, адрей узым гу лъумытэмэ, уэ уузыр фӏыуэ бгъэхъужа нэужь, нэгъуэщӏ дохутыр и дежкӏэ умыгъэкӏуамэ, а узым сымаджэр е ӏей гуэр къыхэкӏыну е илӏыкӏыфыну уеблэмэ. Аращи, предмет дэтхэнэ зыми уегугъун хуейуэ къызолъытэ. А гъуэгур кӏыхьщ, а гъуэгур гугъущи, мис абы абы хуэмыхьэзырыр абы щӏэтӏысхьэн хуейуэ къэслъытэкъым. Щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, абы щӏэтӏысхьэр мис ар къыгурыӏуэн хуейуэ щытын хуейщ. Ар къыгурыӏуэу щытмэ цӏыхум, мис ауэдэу триухуауэ щытмэ, къимыкӏуэту щытмэ, зэрыгугъури ищӏэу щытмэ, мис ауэдэм дей езы щӏалэгъуалэри тебгъэгушхуэн хуей, я нэхъыжьхэм трагъэгушхуэн хуейщ. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, мис а Къэбэрдей-Балъкъэрымкӏэ укъыщымыувыӏэу, Дэ ди дей псалъэм папщӏэ, мис ауэду уеплъмэ, дэ ди теоретическое образование жыхуаӏэ зыкӏи нэхъ ӏейкъым московскэм нэхърэ. Сэ ӏэджэми садэуэршэра, мис ауэду Москва къаухуауэ, вуз сытхьэ къаухуауэ, ауэ теоретическэ образование жыпӏэу щытмэ, тэмэму уеджамэ зыкӏи нэхъ ӏейуэ ущытынукъымэ. Ну, жыпӏэ хъунущ, псалъэм папщӏэ, мис а я ӏэмэпсымэхэр нэхъ лъэщщ, сэ сщӏэрэ, МРТ, мис ауэдэ ӏэмэпсымэ гуэрхэр, дауикӏ, абыхэм я ейхэр нэхъ лъэщщ, ауэ теориекӏэ зыкӏи укъыкӏэрыхунукъымэ уеджауэ щытмэ. Мис а, а жытӏам пытщэжынщи, къэбуха нэужь, абдеж укъыщызэтемыувыӏэу, сэ сщӏэрэ, мис ауэдэ ӏэмал гуэр уиӏэххэмэ, удэкӏын хуей, нэхъыбэ зэбгъэлъэгъун хуей, нэхъыбэ сымаджэ плъэгъун хуей, мис а центрышхуэхэм укӏуэн хуей. Центрышхуэм укӏуа нэужь, Урысей псом сымаджэу щыӏэ нэхъ хьэлъэ дыдэхэр абыкӏэ макӏуэ. Мыдей мазэм щыплъагъунур абыкӏэ зы махуэм щыплъагъуфынущ. Аращи, абы къыхэкӏыу ӏэмал гуэр щыӏыххэмэ, щӏалэгъуалэм къауха нэужь, зыщӏыпӏэ центр нэхъыщхьэхэм кӏуауэ мис абыкӏэ опыт жыхуаӏэр нэхъ зрагъэпэщын хуейуэ къызолъытэ, ара сэ си чэнджэщ.
Ди нобэрей псэлъэгъу Щомахуэ Руслан щӏэныгъэ бгъэдэлъыр ӏэзагъэ хэлъу къегъэсэбэпыф. Абы къыщынэмыщӏа, ар щӏалэ зэпӏэзэрыту, хабзэ хэлъу, нэхъыжьхэм пщӏэ хуэзыщӏ, ахэм я чэнджэщхэм щӏэдэӏу цӏыхуу фэ етплъащ. Икӏи, адэкӏэ и ӏэщӏагъэм хигъахъуэу, цӏыхухэм сэбэп яхуэхъуу илъэс куэдрэ лажьэм ди гуапэщ.